an balimaw mɔgɔ caman y'an ɲininka an ye video mun kɛ mali paspɔri kan ko ko mali paspɔri wari ko a bɛ sara cogo di bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an bɛ n'o de ɲɛ yira aw la nin video in na o la a ɲininen don a fɛ a ka video in bɛɛ lajɛlen lajɛ walasa aw ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ kangari gɛlɛn kelen da yanni i ka wuli k'a fɔ k'i bɛ sanni kɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ n'i ka banki kariti ye i k'a lajɛ tuma bɛɛ lajɛlen nin gogoro in n'an ka filɛsi bilenmannin dalen filɛ nin ye gogoro mun sanfɛ bɔlɔlɔ sira ɲɛma n'o bɛ bɔlɔlɔ sira de ɲɛma o b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka da o bɔlɔlɔ sira in na an filɛ nin ye google bɔlɔlɔ sira de sanfɛ an ɲɛ tɛ gogoronin na google bɔlɔlɔ sira ɲɛma o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka da nin na nka o n'a ta o ta bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi dɔrɔn n'i dalen tɛ fɛn o fɛn na i kan'i ka banki kariti nimero don a sanfɛ sabula sonyɛnikɛla fana ka ca bɔlɔlɔ sira sanfɛ o la n'i nana google bɔlɔlɔ sira sanfɛ i bɛna tape barre de recherche kɔnɔ n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye i bɛna sɛbɛn paiement passeport mali o la a bɛ bɔlɔlɔsiraw sira min fɔlɔfɔlɔ bɛ bɔ dɛ a ka ca ala fɛ o yɛrɛ de don o la i bɛna don o kɔnɔ tɛgɛnin dalen fil'a kan an bɛ don a kɔnɔ n'an donna a kɔnɔ a bɛna a yira an na tantɔ de awa nin yɛrɛ de don o la n tun bɛ ka misali mun d'aw ma sisan an ɲɛ tɛ gogoronin na yan nɔ Donc a ka ca Ala fɛ an bɛ yɔrɔ ɲuman na. O la n'i donna a bɛ kunnafoniw d'i ma n'a ye kunnafoniw d'i ma a b'a yir'i la k'a fɔ fana papiye minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa i ka t'i ka pasiporo nɔfɛ ka tila k'i kangarida k'i ye tuguni k'a fɔ ko n'i ka papiyew ma dafa papiye minnu ɲininen don i fɛ ka pasiporo kɛ n'o ma dafa pasiporo wari tɛna segin i ma awa pasiporo yɛrɛ tɛna d'i ma O la a ɲininen don bɛɛ fɛ yanni i ka wuli ka se yen nɔ i ka papiyew sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'a bɛɛ lajɛlen dafalen don ɔ ni nin yɔrɔ in faamuna i bɛ jigin dugu ma n'i jiginna dugu ma i bɛna étape suivante o kɔrɔ ye i ka taa ɲɛfɛ i b'a digi o kan n'i y'a digi o kan a bɛ na n'i ye yan fana yan fana i numan fɛ kunnafoniw bɛ yen nɔ n'a bɛ walawalali k'i ye i kan ka sɛbɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ani ni wari sarala wari tɛ segin i ma a bɛ k'o kunnafoniw d'i ma ani k'a f'i ɲɛna fana banki kariti minnu b'a to i bɛ se ka wari in sara bɔlɔlɔ sira sanfɛ a b'olu fana ɲɛfɔli k'i ɲɛna o sanfɛ n'o ye yan yɔrɔ ye o ye choisissez votre site d'enrôlement pour dépôt de dossier o tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a ye i bɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka passeport kɛ yen nɔ de k'i k'o yɔrɔ de sugandi o la n'i bɛ mali de la i bɛ na i b'a digi yan nɔ n'i bɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i kɔni bɛ fɛ k'o jamana de sugandi i b'a digi nin filɛsi fimanin in kan a bɛ na ni jamanaw bɛɛ lajɛlen ye mali pasiporo bɛ se ka sɔrɔ maliyɛnden fɛ k'a to jamana minnu kɔnɔ olu bɛ yen nɔ wa nin yɔrɔ in na an ka masini in lala komi a bɛ baara wɛrɛ la a tɛna foto in yira aw la mɛ an bɛna foto in afishe ekran kan aw bɛn'a ye O la anw bɛ mali de la an bɛna an ka pasport kɛ k'an to mali de la o la an bɛ mali sugandi ni e bɛ faransi e bɛ fɛ k'i ka pasport kɛ k'i to faransi de i bɛ faransi sugandi n'i bɛ etats unis de n'i bɛ fɛ k'i ka pasport kɛ k'i to etats unis i b'o sugandi n'i bɛ algérie de i bɛ fɛ k'i ka pasport kɛ k'i to algérie i b'o sugandi ainsi de suite donc nin yɔrɔnin an b'a fɔ ka a faranfasiya barisa mɔgɔ caman o fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'i bɛ yɔrɔ min i b'o de sugandi anw bɛ mali la an bɛna mali sugandi o la an ye mali sugandi a bɛ yen nɔ mali toute la ville o la sa e bɛ kayi i bɛ kulikoro i bɛ sikaso i bɛ segu i bɛ mɔputi i bɛ tɔnbɔkutu etc i mana kɛ mali fan o fan e kɔni i bɛ nin yɔrɔ de sugandi n'i bɛ fɛ k'i ka pasipɔri wari sara bɔlɔlɔ sira sanfɛ o la an ye mali ta toute la ville o la sisan n'an y'o kɛ an bɛna selection na o la an bɛ taa ɲɛfɛ ɔ n'an sera yan nɔ a bɛ yen nɔ ko choisissez l'urgence o kɔrɔ ye de i bɛ passeport normal de nɔfɛ wa walima i bɛ passeport premium de nɔfɛ n'i y'i gɛrɛ ka na finmani flèche finmani na n'i y'a digi o kan a bɛ sɛbɛn passeport a bɛ sɛbɛn normal ani passeport premium o la O o walawalali o ye mun de ye paspɔri nɔrɔmali o y'a ye n'i bɛ paspɔri nɔfɛ tile tan kɔnɔna na walima tile tan duuru tile mugan a datiw bɛ changer mɔgɔ t'a kɛcogo dɔn mɛ kalo kelen kɔni délai de don o ye paspɔri nɔrɔmali ye nka paspɔri premium o ye de i bɛ paspɔri ka taa depose don min na yɛrɛ k'a ta o don i tɛgɛ la ca ye o ye tile kelen ta ye a bɛ f'o ma ko paspɔri premium nka o yɔrɔ fana na a bɛ ɲini i fɛ n'i sigilen de don kɔkan n'i b'i ka paspɔri ɲininkali kɛ misali la n'i sigilen don faransi de e bɛ fɛ ka pasipɔri ɲininkali kɛ k'i k'a sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na a bɛ f'i ɲɛna k'i tɛ se k'a sɔrɔ tile kelen kɔni kɔnɔna na barisa ni pasipɔri dilanna fo a ka tila ka ci e ma bɛɛ b'a dɔn k'o ka ca ni tile kelen ye o la a bɛ fɔ ni maa minnu de bɛ bamakɔ n'olu taara bamakɔ ka taga pasipɔri depose tile kelen olu bɛ se k'a sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na n'u ye tile kelen ta wari sara tile kelen ta wari o bɛ bɛn sefa wari waa mugan ni fila ani kɛmɛ fila ni bi wolonfila ɲɔgɔnna ma ɔ tile tan ta nin n'o ye pasipɔri nɔrɔmali ye tile tan duuru ta ye tile mugan ta ye n'o ye pasipɔri nɔrɔmali ye o bɛ taa ero bi seegin ni duuru ani tama bi duuru la n'i y'o bila sefa la o bɛ bɛn waa tan ni kelen ni dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ɲɔgɔnna ma o la anw bɛ bamako de anw bɛ fɛ k'an ta kɛ bamako an y'o sugandi ka ban o la sisan an bɛ pasipɔri nɔrɔmali de sugandi n'o ye faantan ta ye an bɛna filɛsini fimani kan an b'a digi lala an ka masini tɛna a bɔ mɛ an bɛ foto yira aw la ekran sanfɛ an bɛna nɔrɔmali sugandi n'an ye nɔrɔmali sugandi n'an jiginna duguma a bɛ ɲininka ko saisissez votre adresse email adresse email o bɛ ko pɔsi sira bɔlɔlɔ sanfɛ i ka boîte aux lettres bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn bi bi na ɔ a ɲininen don i fɛ fana i ka adresse email i k'i hakili to a la kosɛbɛ barisa n'i y'a don yan nɔ olu bɛ tila ka taga kɔdi dɔ de ci i ma yen nɔ i k'o kɔdi confirmer walima i ka lien dɔ cliquer ka na tuguni donc a bɛ ɲini i fɛ i ka adresse email ɲɛnama don a kɔnɔna na n'i b'a baara kɛ o la anw b'an ka adresse email don An ta filɛ n'i y'a don a bɛ tila k'a f'i ɲɛna tellement que c'est important a b'a f'i ɲɛna k'i ka segin a kan tuguni donc i bɛ tila ka na i b'i ka adresse email don nin y'anw ka adresse email donnen ye o la n'an y'o don an bɛ jigin duguma n'an jiginna duguma a bɛ yen nɔ ko paiement paiement o kɔrɔ ye k'i ka taa wari sara

suivante o adresse de filɛ nin ye. Merci de cliquer sur le lien inscrit dans ce mail. O la an tun bɛ k'o de fɔ an ɲɛna sisan nɔ i ka adresse email ni parce que i bɛna wari de sara donc fɛn fɛn kalama de don ani fɛn surilen de don donc k'olu ye sira dɔ ci i ma i ka i ye email min don k'olu ye sira dɔ ci i ma yen nɔ k'i ka tag'i ka email kɔnɔ i ka cliquer o sira in kan o sira in de bɛ taga n'i ye wari yɛrɛ sara yɔrɔ la o la sisan nɔ anw bɛ taa an ka adresse email kɔnɔ a bɛ flèche nin suivre an bɛna an ka gmail kɔnɔ an b'a digi a kan n'an y'a digi a kan a filɛ nin ye a nana webmaster très généralement u b'a bila ka na ni nin de ye o la nin yɔrɔ fana na an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw k'aw ka mailw contrôler barisa tuma dɔ la email bɛ se k'a bloquer k'a bila spam kɔnɔ n'o ye message indésirable ye n'o ye publicité message ye tuma dɔ la a bɛ na yen nɔ o yɔrɔ de filɛ nin ye spam donc n'i nana n'i m'a ye yan nɔ

o sira de filɛ nin ye donc an bɛ cliquer sira in kan n'an kilikera sira in kan a bɛ na n'an ye nin page in kɔnɔna na o la n'i sera nin yɔrɔ la dolonin bɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni ɲɛma n'o de filɛ nin ye an ye dolonin kɔlɔsi nin bɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni ɲɛma o kɔrɔ ye k'i diyagoyalen don i k'o yɔrɔ lafa a bɛ yen nɔ k'i k'i jamu don nom o ye jamu ye i kɛra Traoré i kɛra jara ye i b'o don yan o la k'i k'i tɔgɔ don i b'i tɔgɔ fana don yan nɔ i ka adresse n'o y'i sɔrɔ yɔrɔ ye i b'o don i bɛ se k'i ka pièce kɔnɔna la i b'a don y'o don ɔ doloni tɛ fɛn mun ɲɛma par exemple suite o b'an bolo yan nɔ doloni t'ale ɲɛma donc i diyagoyalen tɛ k'o don n'i nana duguma a bɛ yen nɔ ko code postal doloni b'ale ɲɛma o kɔrɔ i diyagoyalen don k'a don i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a code postal ɲininkali kɛ a bɛ f'i ɲɛna ou bien i ka taa internet sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔsiraw ye i k'i ka yɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn i k'a sɛbɛn code postal a ɲɛma bɔlɔlɔsira b'a d'i ma o la bangɔni bɔlɔlɔsira bangɔni code postal o ye bangɔni bɛ commune 1 na mali la n'i yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ i bɛ mali code postal don dɔrɔn an ka mali yɛrɛ code postal don mali code postal o ye neuf fila ye trois fila ani cinq kelen nin ye mali code postal de ye n'i y'o don a bɛna i ka ville an ka bangɔni don état bangɔni bɛ bamako an bɛ se ka bamako don état yɔrɔ la n'a y'i diya fana i bɛ se ka mali don dɛ ɔ an ka bamako don sisan nɔ i ka jamana i bɛ ka demande kɛ jamana mun kan i b'o de don yan nɔ i wolola jamana mun kan o tɛ don yan dɛ donc an b'o yɔrɔ fɔ k'o faranfasiya donc i bɛ ka passeport ɲini jamana mun kan anw bɛ mali de la an bɛ ka passeport ta mali de la donc an bɛ mali don yan n'i nana cliquer flèche fimanin kan n'i ye flèche fimanin digi dɔrɔn a bɛ jamanaw bɔ ka yir'i la i y'a faamu lala an bɛna nin fana afficher écran na n'an ka masini ma sɔn ka afficher nka anw bɛ mali de la an bɛ mali de ta a yɔrɔ la n'i ye mali ta a bɛ mali bila kɔnɔ o la k'i k'i ka nɛgɛjuru sira don i ka nɛgɛjuru sira bɛɛ b'i ka nɛgɛjuru sira dɔn n'i y'o don a bɛna duguma yan nɔ oui je confirme ma commande o kɔrɔ ye k'i sɔnna i bɛ fɛ k'i ka passeport wari sara n'i y'a digi a kan o la n'i y'a cliquer o kan a bɛ na n'i ye nin yɔrɔ la nin yɔrɔ la i bɛ sanni kɛ ni banki kariti mun ye i b'o de kunnafoniw don yan nɔ o la a bɛ sanfɛ banki kariti suguya mun b'i bolo très généralement mun ka ca mɔgɔw bolo o ye nin ye ɔ mun b'i mun b'i bolo i bɛna i b'a sugandi mastercard o de ka ca mɔgɔw bolo o de b'anw yɛrɛ bolo an bɛ cliquer o kan ni visa de b'i bolo i bɛna i bɛ cliquer visa kan o kɔrɔ ye de i bɛ fɛ ka sanni kɛ ni kariti mun ye i b'o de sugandi yan nɔ dakuruɲɛ kelen o la mastercard de b'anw bolo an bɛn'o sugandi n'i y'o sugandi i bɛ jigin duguma a bɛ yen nɔ ko nimero de kariti o ye nimero min b'i ka kariti sanfɛ o la an badenw n'i y'i ka kariti sanfɛla lajɛ sifuru dɔ bɛ yen nɔ sifuru janjanba min bɛ yen nɔ i b'o de sɛbɛn yan nɔ n'i y'o sifuru janjanba in sɛbɛn yan nɔ i bɛ tila ka na i bɛ jigin duguma n'i jiginna duguma a bɛ yen nɔ mois d'expiration donc i bɛ cliquer flèche nin kan A bɛ ban mois mun i b'o mois choisi nin bɛ ban quatrième mois o la année d'expiration n'o ye san ye a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ carte kan i bɛ fɛ ka sanni kɛ ni carte mun kɔni ye o carte kan ka k'i bolo i yɛrɛ bɛ information ninnu bɛɛ y'a sanfɛ o la san mun bɛ yen nɔ i bɛ san ta yan nɔ n'a bɛ ban 2023 walima 2024 de i b'o don n'i y'o don Toujours i ka carte bancaire in sanfɛ n'i y'i ka carte bancaire yɛlɛma i bɛ taa sifurunin saba sɔrɔ yen nɔ o sifurunin saba i b'o de don yan nɔ i b'o de sɛbɛn nin yɔrɔ in na yan nɔ ɔ o sifurunin saba de sa bɛɛ lajɛlen de k'i kɔlɔsi o barisa o sifurunin saba mun b'i ka carte sanfɛ an'i ka kariti nimero janjanba in ni zon sera k'o sɔrɔ walima mɔgɔ mal intentionné sera k'a sɔrɔ i bolo a bɛ se k'i mago sa n'a ye barisa a bɛ se ka sanni kɛ n'a ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ o de la a bɛ f'i ɲɛna i ka kariti bankɛri a man ka di maa si ma n'i yɛrɛ tɛ donc an tun bɛ fɛ k'o hakililajigin kɛ aw ye o la n'i y'i ka sifurunin saba don yan nɔ i bɛ sɔrɔ ka na sisan nɔ i bɛ suivant digi o la i ka banki mɔgɔw yɛrɛ u bɛ mesaji ci ma n'a sɔrɔ e de bɛ fɛ ka sanni kɛ nin siti in sanfɛ u b'a f'i ɲɛna bɔlɔlɔ sira in sanfɛ u b'a bɛɛ lajɛlen f'i ɲɛna i bɛ i bɛ sɔn a ma k'a accepte donc o la n'a n'i y'a accepte ni wari sarala dɔrɔn i bɛ segin ka n'i ka mɛli kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ pasipɔri resi u b'a bila i ka email kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka pasipɔri resi i b'o telecharge k'a bila i ka telefɔni kɔnɔ walima i b'a bila i ka masini kɔnɔ i bɛ se ka taa n'a ye ambasadi la ten walima i ka se sibɛri dɔ la k'a imprime k'a kɛ papiye ye k'a bɔ k'a bila k'a fara i ka papiyew sanfɛ barisa fɛn fɔlɔ min ɲininkali bɛ k'i la n'i bɛ taa pasipɔri nɔfɛ o ye wari resi de ye o la wari resi c'est très très important i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min n'i tilara wari sarali la u bɛ i ka resi ci ma i ka email kɔnɔna na i ye email mun don a bɛ ci o de la o de la an y'a fɔ ko email c'est très important aw ka email ɲɛnama don aw bɛ se ka don email mun kɔnɔna na barisa a baara ye wari yɔrɔnin kelen de ye i bɛ tila wari sarali la dɔrɔn i ka reçu bɛ ci ma wa n'a sɔrɔ email ɲɛnama t'i bolo walima i tɛ se ka don i ka email kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn o baara kɔni ye fu ye o la reçu de filɛ nin ye aw ɲɛ kɔrɔ tantɔ i bɛ nin reçu de imprimer ka fara i ka sɛbɛnw kan ka sɔrɔ ka wuli ka se fanga tigilamɔgɔw ma minnu ɲɛsinnen don passeport ko ma